Domh, an mbliain seo. Tá go leor rudaí tar éis athrú ó 2015 nuair a tháinig mé isteach go dtí an phainéal agus an bhliain seo. Tá go leor de na cailíní tar éis teacht ar ais. Bhí thart ar 32 chailíní againn an bhliain seo agus i 2015 nuair a bhí muid ag imirt in aghaidh Corcaigh bhí orainn like daoine a ghlaoch an lá roimhe chun a rá an bhfuil suim agat an cluiche a imirt amárach you know. Chaill muid 40 pointe faoi dheireadh so bhí sé sin lá uafásach ach tá sé tar éis athraithe go hiomlán an bhliain seo.
Seo chugainn Aisling McCarthy, Aisling McCarthy, oh Aisling McCarthy! Briseadh croí cinnte don Mhí don tarna bhliain as a chéile.
Ó nuair a chailleamar an bhliain seo caite, tar éis an chluiche, bhí sé an-deacair a bheith ag smaoineamh go mbeidh an bua seo ag teacht go luath. Bhí sé sin brionglóid chun an fhírinne a rá. Tá tú ag seasamh i Páirc an Chrócaigh ag smaoineamh like nílimid riamh chun an cluiche ceannais seo a bhuachaint. Tar éis an chluiche sin bhí orm saghas féin-mheasúnú a dhéanamh. Ó 2017. nuair a bhí mé sa séú bliain, you know, chuir mé suas thart ar like deich nó dó dhéag kg sa bhliain sin. D'athraigh sé sin an tslí a d'imir mé an cluiche, you know. Chun an fhírinne a rá, ó dhá mhíle is a seacht déag go dtí dhá mhíle is a naoi déag, chuala mé saghas ráitéis i gach uile chluiche faoin meáchan sin, you know, go háirithe ó bainisteoirí ar an taobhlíne and rudaí mar sin de. Fiú an bhliain seo caite, you know, bhí, bhí, fuair mé glaoch ó cheann de na bainisteoirí ag rá go raibh brón air tar éis ceann de na cluichí, faoi na rudaí a dúirt sé an lá ina roimhe sin. Ní dhéanann tú dearmad ar na rudaí sin. Fanann na rudaí sin leat. Cúpla ócáid bhí mo mham in aice le bean ag rá go raibh mé róramhar chun a bheith ag imirt peil Ghaelach agus rudaí mar sin. Tá an meáchan sin caillte agam anois ach yeah bhí go leor, tá go leor rudaí athraithe go pearsanta agus faoin foireann chomh maith.
Táid thar n-ais sa chluiche ceannais agus iad ag tabhairt aghaidh ar a namhaid, ar na comharsain béal dorais seo acu, sin iad an Iarmhí gan dabht.
Tá na céad cúpla nóiméad den chluiche saghas measctha suas i mo intinn. Ceann san trasna, piocadh suas, ceann íseal, ábhar! Tá san eangach ag McCartan!
Nuair a fuair siadsan na cúil, like, bhí saghas smaoineamh acu, like, an bhfuil sé seo chun tarlú arís? Tá sé gaibhte, déanta go maith aige Jones! An tríú báide faighte ag an Iarmhí!
Nuair a chuaigh Sarah síos le a ghlúin, like, ní raibh fhios agam cé chomh dona is a bhí sé. bhí sise ag caoineadh, bhí muid saghas ag gáire agus bhí sí ag rá go raibh sí in ann imirt ar aghaidh ach bhí sí ag seasamh suas agus ní raibh sí ach ag seasamh ar chos amháin ag rá go raibh sí in ann an cluiche a imirt ar aghaidh. Bhuel, sin í Sarah Wall agus a driofúr Vikki. Féachaint conas mar atá aici. Nuair a chuaigh sí as an pháirc bhí fearg orm ar an chéad lámh ach chomh maith leis sin bhí mé chomh brónach di you know scrios sí a ACL san idirbhliain chomh maith leis sin agus bhí a fhios agam an obair a chuir sí isteach chun a bheith ar ais ar an fhoireann. Briseadh croí ansan cinnte do Sarah Wall. Bhí sé an-deacair í a fheiceáil ag fágáil an páirc. Nuair a fuair mé an liathróid tar éis a chuaigh Sorcha as an páirc. Bhí fearg an domhain orm. So measaim gur d'imir sé sin páirt den chúl.
Vikki Wall, Vikki Wall, Laoise! Cad é mar bháide! Tá an Craobhchomórtas Idirmheánach na hÉireann buaite ag an Mhí den chéad uair riamh.
Feadóg deireanach, you know, bhí mise ar an taobhlíne le Sarah tar éis an Chárta Buí a fháil. Bhí mo mham ag rá liom gur thug sé é sin duit ionas go mbeidh tú in ann ceiliúradh le Sarah ag an. Feadóg deireanach ach yeah bhí sé thar a bheith iontach you know bhí sin an brionglóid nuair a imríonn tú peil Ghaelach le do chontae you know chun cluiche ceannais na hÉireann a bhuachaint i bPáirc an Chrócaigh. To win this award it's definitely special I've been voted by the players I definitely was surprised I suppose would have had a few conversations on the pitch this year It's an unbelievable honour to be honest.